an badenw an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn ka barika da aw ka timinandiya la ka an lajɛ an ka intɛnɛti siraw kan min ye nin ye laada ye anw fɛ yan nɔ a tako sabanan ye nin ye eh, ka baroda sigi baroda min bɛ yen b'a fɔ ma ko bɛɛya walawalali kɛnɛ a bɛ kɛ demokarasi one oh one maaw fɛ walasa ka se ka kunnafoni minnu bɛ yen nɔ fɛn minnu ye demokarasi ye kumakan minnu kumakan minnu b'a kɔnɔ a jɔsen ye fɛn minnu ye walasa an bɛ se ka jɛ ka baro kɛ o kan i n'a fɔ kɔrɔlen ko bi tuguni an ni démocratie one oh one eh, ɲɛmaaba bɛ ɲɔgɔn fɛ ni o ye coordinateur ye samiru jalo an b'a to a ka a yɛrɛ kofɔ ka foli bila filɛbaaw la lajɛbaaw la an ka sɔrɔ ka ɲininkali tugu a la samiru jalo i ni waati merci abdu an bɛ an filɛbagaw fo minnu garijɛgɛ b'an na nin wagati in na démocratie 101 page kan eh, vraiment an b'u fo an b'u fo ka timinandiya la an b'u fo ka danaya la i y'a fɔ cogo min na ne tɔgɔ ye samiru jalo association min n'an b'o kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen y'a kɔnɔmaa ye n'o ye démocratie one oh one ye n'o y'o maa ye n'o ye coordinateur nin wagati in na Abdou an bɛ foli di an filɛbagaw ma hali bi parce que an bɛ baara min na an b'a dɔn mɔgɔ dɔw ka dannaya b'an kan minnu b'u sigi k'a lajɛ an bɛ hakɛto ɲini kɛ mɔgɔw fɛ sabula an ka kunnafoni di la an tun ka kan nin baara in kɛ kunun ɔ nka gɛlɛya kunkurunin donna a la ɔ an y'a ŋaniya k'a kɛ bi sinon an ye afisi minnu dilan afisi kɔnɔna la an tun ka kan ka baara in kɛ kunun o de kun kuma daminɛ la tabarikala an kun kan ka baara in kɛ kununko nka aw yɛrɛw y'a jateminɛ k'a fɔ san goyala o kama labɛn kura minnu kun bɛ an bolo o kun ye kɛnɛma jɛmukan de ka bɔ ni jɛmukan ye so kɔnɔ ka munumunu n'a ye ka yɔrɔw falen falen aw yɛrɛw fana ka nimisi wasa kama hali bi o de kama kununko baara ma se ka kɛ a kɛcogo la an bɛna kuma fɛn min kan bi o kama ko souveraineté nka ne bɛna samiru jalo ɲininka dakuruɲɛ fɔlɔ la jamana denw ka souveraineté o ni eh, an b'a fɔ fɛn min ma ko indépendance fɛn kelen fɛn nasɔn kelenw don wa surtout principe kɔnɔna na n'o ye démocratie jɔsenw ye Abdou i ka nin ɲininkali nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ eh, an ka nin hakilina bɛ mun yira an y'a yira k'a fɔ an bɛ mara dɔ kɔnɔ n'o ye démocratie ye Eh, an ka jamana y'i sen don a la 1991 a kɛra ka da danganiya dɔw kan Musa ka fanga darakira fanga darakilen kɔfɛ a yirala k'a fɔ anw bɛ fanga min kɔnɔ n'o ye binkɛnɛ jeni fanga ye an ka bɔ o kɔnɔ an ka na bɛɛya fanga kɔnɔ an ka na jɛmu fanga kɔnɔ mais an k'a fɔ jama fanba ka fanga an ka n'o kɔnɔ donc n'an ye fanba fɔ o b'a yira k'a fɔ fan dɔ bɛ olu ma jɛn n'a ye donc an k'u ka hakɛ segin u ma an ka nin jɛmukan in bɛ na k'o de walawala Parce que an b'a dɔn an t'a fɔ k'an ye expert ye a la nka an ye kalan caman sɔrɔ aw yɛrɛ ni an bɛɛ garijɛgɛra o kalanw na ɲɔgɔn fɛ démocratie yɛrɛ kan ka se ka faamuyali caman sɔrɔ a la n'i y'an ka tɔn in tɔgɔ lajɛ n'o ye démocratie one o one démocratie cent un o b'a yira anw bɛ démocratie sinlaya fɔlɔ an ka tɔn in ka hakilina ye k'a fɔ maliyɛnw b'o de la an b'o hukumu kɔnɔ ee a ka d'an ye don nataw la an ka se ka sindanya ta ka se fila saba naani fo duuru fo ka taa se caman ma a ka se ka faamu jamana ka se ka taa ɲɛ parce que an ko ko mara taabolo min don taabolo kolonw bɛɛ la ɲuman de don taabolow la fili ti ban kan ale de taabolow la ɲuman ye an b'a fɔ ko fɛn bɛ k'a bɛɛ kolon ye mais a kolon na ɲuman de y'ale k'i ka ɲininkali jaabi ko wala souveraineté ani indépendance ni a tubabukanw bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ u bɛ ɲɔgɔn dafa sabula i man'i ka indépendance de ta a b'a fɔ min ma ko souveraineté reconnaissance de la souveraineté o bɛ d'i ma n'i tɛ indépendance hukumu kɔnɔ an tɛ se ka kuma souveraineté kan n'a nana sariya bunda kunkan an ye droit kɛ première année la an ka droit constitutionnel maître bɛ mun fɔ an ɲɛna ko souveraineté de ye jamana ka yɛrɛmahɔrɔnya fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ ye k'a reconnu k'a fɔ ko jamana ka souveraineté b'a bolo o bɛ na ni taabolo dɔw ye i ka kɛlɛkɛminɛn n'o ye armement ye i ka armée ka kɛ armée ye jamana wɛrɛ tɛna ka n'a sen don a baara la u se ka dɛmɛ don i ma nka e ka kɛ armée indépendante ye k'a fɔ de nin y'e ka armée ye armée dafalen b'i bolo marifaw bɛ yen kɛlɛkɛcɛw bɛ yen hakilina ɲumanw bɛ yen nka souveraineté jɔsen fɔlɔfɔlɔ bɛ bɔ bɔ o la parce que n'o tɛ maa min bolo an tɛ se k'an da don souveraineté kuma la parce que o b'a yira jamana wɛrɛ bɛ yen e bɛ min ka mara kɔnɔ an y'a ye mali tun bɛ an ye faransi de kɛra jamana min ye an coloniser i n'a fɔ an n'a ɲɔgɔnna jamana caman afrique de l'ouest la mais an kɛlen k'an ka yɛrɛmahɔrɔnya ta n'an ko indépendance jamana fɔlɔ min ye mali ka souveraineté reconnue a ye o ye allemagne ye i b'a ye n'i ye mali ni allemagne ka teriya ta k'a lajɛ bilatéralité an ka jamanaw ka tɛgɛdiɲɔgɔnma a bɛ don hukumu caman kɔnɔ président modibo keyita ani allemagne kun ka di sira caman kan parce que olu de y'a yira mali bi bi na a y'a yɛrɛ sɔrɔ c'est un pays indépendant anw b'a reconnu k'a fɔ k'u ka souveraineté b'u bolo u bɛ se k'u sen don fɛn bɛɛ la k'a sɔrɔ mɔgɔ ka kumakan tɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ ka hakilina tɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ ma a f'u ye a ye don a la ka da nin hukumu kan a ye don a la ka da nin hukumu kan an b'a fɔ k'a sɔrɔ maa si tɛgɛ ja tɛ yen non mais mali yɛrɛ bɛ se k'a ka décision ta n'a ka jamanakɔnɔdenw ka hakilina ye ni ɲɛmɔgɔ minnu bɛ jamanakɔnɔdenw ye danaya da u kan n'olu ka hakilina ye k'a fɔ an b'an sen don nin baara bɛɛ la an bɛ se ka participer jɛkuluw bɛɛ la an bɛ se ka collaborer ni jamana bɛɛ ani jamanaw bɛ se ka tɛgɛdiɲɔgɔnmaw kɛ n'an k'o ma coopération k'a sɔrɔ anw ma diyagoya anw yɛrɛ ka hakilina kɔnɔ an b'o kɛ jamana ka intérêt de ye an b'o kɛ jamanakɔnɔdenw ka nafa de ye donc souveraineté bɛ don hukumu kɔnɔna la eh, n t'a dɔn n'i y'a sɔrɔ n'i ka ɲininkali jaabi ɲininkali jaabi la lajɛbaaw aw ye a faamuya ka ban k'a fɔ min ye souveraineté ye ale bɛ bila minɛn min kɔnɔ samiri jalo ko ko souveraineté kuma tɛ se ka fɔ abada n'i ma yɛrɛmahɔrɔnya yɛrɛmahɔrɔnya de kɔfɛ souveraineté bɛ na hali bi an bɛ taa ɲɛ ni ɲininkali ye samiri jalo an b'a fɛ k'a dɔn ni souveraineté n'a dɔnna ani eh, min ye indépendance k'a fɔ k'olu bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na souveraineté jamana kan nafa jumɛn bɛ a la
merci n'a nana démocratie bunakun kan ee, a nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ parce que anw bɛ hukumu min kɔnɔ bi bi in na a bɛ fɔ de ko peuple ka souveraineté an ka jamana kɔnɔdenw de bɛ souveraineté an b'o reconnu an ka démocratie bunakun kan o b'a yira e ye maa min ye ɲɛmaa ye a dun nin principe in nafa ka bon parce que an ka jɛ- an ka sigi tɛmɛnen na an ye vote fɔ n'o ye kala fili ye an kun ko kala bɛ fili jamana kɔnɔdenw de bɛ kala fili u bɛ kala fili maaw ye minnu bɛ na musobaw ni cɛbaw ka ɲɛmaaya ɲini mais o sinsinnan dɔ fana ye mun ye o jamana kɔnɔdenw ko de olu ka hakilina olu fɛla de ye nin ye o b'a yira maa o maa mana sigi olu jama fanba ka maa sigilen don ye o b'a yira déjà peuple ale de ye fanga tigi ye démocratie kɔnɔ peuple de bɛ souveraineté reconnu jamana olu de bɛ jamana ka souveraineté yira parce que peuple de b'a fɔ ne tɛ peuple ye n bɛ n sigi de ko jamana wɛrɛ ka wuli ka na n kunko fɔ n bɛ bɔ de ka n cɛsiri ka n ka ŋaniya yira kɛ ka taa n ka kuntilenna yira o de bɛ jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya taamasiyɛnbaw yira o de bɛ jamana ka kuntilennabaw yira a bɛ fɔ de ko jamana kɔnɔdenw ka kuntilenna ye nin ye peuple ka kuntilenna ye nin ye o de bɛ jamana ka souveraineté yɛrɛ tɔ sinsin o de b'a ka souveraineté tɔ confirmer ee wala k'a nafa dɔ ye mun ye a nafa fɔlɔfɔlɔ mm. maliyɛn kelen kelen bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ an tɛ se ka kuma an ka souveraineté kan ka sɔrɔ e maliyɛn kelen ma ta en compte an ye maa miliyɔn mugan ye bi n'an ka mɛ peuple souverain fɔ i ye maa finman ye o i ye maa jɛman ye o an bɛɛ b'an yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔ i kɛra tilebin fɛn o i kɛra kɔrɔn fɛn o banin ni baba bɛɛ b'an yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔ a nafa dɔ fana ye mun ye tugun an ka maramɔgɔ minnu b'an kunna bi anw de bɛ danaya da u kan o b'a yira olu ka danaya an ka danaya kɔfɛ maa wɛrɛ ka ɲɛmɔgɔya tɛna se ka fanga wɛrɛ sigi olu kunna jamana kɔnɔdenw de b'a yira k'a fɔ anw de sɔnna k'a fɔ an ye nin fɛn in kalifa aw la donc souveraineté min b'aw bolo fanga min b'aw bolo hakilina min bɛ aw la hakilina ta sun tɛ dɔwɛrɛ ye jamana kɔnɔden minnu bɛ yen olu ye kalifa min kɛ aw la donc a kan ka hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ o y'a nafa dɔ ye k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw ka bila u ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔnɔ jamana marali baara bɛ taa sira o sira kan a baara hukumu bɛ confier a bɛ sɔrɔ jamana kɔnɔdenw ka yamaruya de kɔnɔ i tɛ se ka foyi kɛ e bɛ k'a kɛ minnu ye n'o ye jamana kɔnɔdenw n'olu ka yamaruya tɛ olu de bɛ tile ninnu da ninnu bɛɛ tile nɔgɔya i ye parce que démocratie la an b'a ye k'a fɔ sigiw bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ mara taabolo dulonnen don ɲɔgɔn na cogo min na an b'a dɔn jamana kɔnɔdenw fana ka fanga de bɛ o maraw bɛɛ sinsin n'a nana an da bɛ se a nafa wɛrɛ ma anw de bɛ a yamaruya an ka armée an ka jamana ka mara kɔnɔna la jamana ka fanga kɔnɔna la k'a yira mali fan bɛɛ fo kidali mali ɲɛmɔgɔw de ka sariya bɛ yen n'i ye problème fɛn fɛn sɔrɔ an ka armée de b'a jɔ jigi kɔrɔ o y'a souveraineté nafa dɔ ye parce que o b'a yira anw ka kɛlɛkɛcɛw de b'an bolo minnu fɔrɔla minnu bɛ yen n'an bɛ se k'a fɔ an b'an jigi da u kan an bɛ sunɔgɔ an ka so parce que olu de bɛ olu de b'an lakana su ni tile parce que on a une armée républicaine et souveraine marifaw b'an bolo minɛnw b'an bolo an labɛnnen don u labɛnnen don kɛlɛkɛcɛw labɛnnen don su ni tile ka jamana kɔnɔdenw lakana mais olu fana ka o fanga ti bɔ yɔrɔ si peuple min bɛ yen peuple de bɛ danaya da u kan n bɛ misali dɔ d'i ma pour que k'a yira k'a fɔ démocratie kɔnɔ peuple de bɛ souveraineté reconnue olu de ka souveraineté nafa ka bon ee wulikajɔ dɔw kɛra n b'a ye peuple de wulila ka jɔ k'a fɔ an ma jɛn ni nin ye wa an bɛ nin contre la an b'a ye a sɔsɔli la dɔw bɛ ka ɲininkali kɛ a qui est peuple qui l'est pas Abdou ne ye peuple ye ni n wulila ko n ma sɔn min ma ni jama caman yera n nɔ parce que démocratie kɔnɔna la e ka argument ni ne ka argument kɔfɛ mais jɔn ka jama ka ca mɔgɔ ko b'a la dɛ parce que an tɛ se ka fɛn foyi fɔ bi bi n'an ka démocratie kɔnɔna la mɔgɔ ko kɛlɛ don pati politigiw bɛ bɔ ɲɔgɔn na n'o yɔrɔ sira ye e pati min bɛ yen n'a b'a fɔ k'a fɔ ko nin ye ka militanw ye militanw ka ca i bolo o bɛ permet ka électeur caman ɲini o de bɛ fanga nɔgɔya i ye i ka fanga ɲini kɔnɔna la i n'i ka dalu don i n'i ka hakilina don ɔ an y'a ye o wulikajɔ dɔ n bɛ misali d'i ma plateforme min sigira n'o ye an tɛ a banna ye an tɛ a banna an b'a dɔn jama de tun b'u kɔ u ka bɔliw kɛra jama de bɔra ka na fan bɛɛ fa parce que jama de y'a yira taabolo min bɛ sen na anw ma jɛn n'a ye an bɔra yen an nana mouvement na n'o ye mouvement M5 ye an ye M5 ka baara taabolo ye adamadenw bɛ bɔ Mali fan bɛɛ ka marcher k'a yira k'a fɔ taabolo min bɛ sen na an ma jɛn n'a ye mais Abdou n k'o de ye peuple yɛrɛ ye souveraineté bɛ reconnue o de fɛ jamana ɲɛmaa min tun bɛ a wagati n'a y'a ye k'a fɔ aa ne b'a dɔn ne ye maliyɛn de ye ninnu ye maliyɛnw de ye mais ninnu fanga de b'u la olu de ka fanga ye ne sigi bi ɲɛmɔgɔya la n'i y'u ye nin bɔli in na diɲɛ don o don c'est que hakilina dɔ de bɛ yen danaya dɔ de bɛ yen an k'u lamɛn demokarasi la o nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ parce que an b'a ye an ka jamana ɲɛmaa caman bɛ yen u bɛ fili kɔnɔ parce que pepulu bɛ kuntilenna min ta pepulu ka hakilina ye min ye u ti don o da fɛ olu bɛ don u ka fanga yɛrɛ n bɛ se ka fanga kɛrɛnkɛrɛn cogo di fanga in bɛ se ka to ne bolo cogo di fanga bɛ se ka kɛ lenburuba ye ne kelen bolo cogo di a ka to ne kelen da kɔnɔ n kana jamanakɔnɔdenw lamɛn alors que a bɛ fɔ ko démocratie la c'est le peuple qui est roi pepulu de ye ko bɛɛ tigi ye fanga bolili la an bɛ nin pɛrɛnsipu min na pɛrɛnsipu in bɛ an ka demokarasi yɛrɛ mɔn k'a da k'a fɔ an bɛ fɛn fɛn kɛ demokarasi kɔnɔ n'an t'a kɛ pepulu ye c'est que an k'a kɛli dabila parce que i bɛna mara ta cogo o cogo mara ta kun ye ka pepulu de lafiya pepulu ka lafiya e b'o sira de ɲini e b'o fɛɛrɛ de ta parce que politiki mɔgɔ politiki tɛ dɔwɛrɛ ye koyi fɛɛrɛ de don fɛɛrɛ ɲuman e fɛɛrɛ min b'e bolo o fɔcogo ɲuman ani o waleyali ɲuman o de bɛ nin parti politique tɔw bɔ ɲɔgɔn na bɛrɛbɛrɛ tɔn ka différence ye dɔrɔn de e ka bɛrɛbɛrɛ tɔn ne ka bɛrɛbɛrɛ tɔn u m'an bɔ ɲɔgɔn na taabolo min b'e bolo jamana mara la ani taabolo min bɛ n bolo jamana mara la n'an y'o fila lajɛ ɲɔgɔn fɛ an b'a ye k'a fɔ e ka taabolo in ye ne diya nin ka taabolo in ma ne diya n bɛ tugu i kɔ an danfara ye nin de mais e b'o taabolo ta jɔn kama pepulu a tɛ ta k'e n'i ka du hali e n'i ka du b'a yɛrɛ sɔrɔ pepulu in kɔnɔ donc jama yɛrɛ de b'i yɛrɛ sɔrɔ a b'o de ko in yɛrɛ camancɛ ye an mana taa yɔrɔ o yɔrɔ Abdu an ka nin foroba baara in kɔnɔna la an ka nin démocratie walawalali kɔnɔna la an b'a fɔ de an ka ɲɛmaaw u k'a dɔn sigikun fila t'u la nakun fila t'u la hakilina fila man ka y'u la faso jama lafiyali kɔ n'i ye ko o ko kɛ o kɔfɛ i y'i hakilina de kɛ mais i ma faso jama ta kɛ parce que faso jama de ko degun de b'an kan o de kosɔn an ko an tɛ binkɛnɛ jeni fanga fɛ an ka fanga a ka na a ka gɛrɛ anw yɛrɛ la nka an ka se k'a lajɛ k'an bolo sin maaw la minnu bɛ se k'an dɛmɛ ka degun in bɔ an kan ɔ nka e maa min bɛ yen n'e tara o hukumu kɔnɔna la n'e y'o sira bila e bɛ ka fɛn de kɛ min tɛ faso jama ka hakilina ye i bɛ ka fɛn kɛ min tɛ hɛrɛ se faso jama ma donc i dun takun tɛ fila ye faso jama ka hɛrɛ n'a ka lafiya i takun y'o de Yarɔ n'i ka ɲininkali ni jaabi sɔrɔla, a jaabi sɔrɔla, n b'a dɔn fana k'a fɔ ko eh, lajɛbaaw fana ye eh, faamuyali caman kɛ nin na hali bi an bɛ taa ɲɛ ni ɲininkaliw ye eh, n bɛ fɛ k'a dɔn bi n'a fɔ ko souveraineté ni o ye fasojama yɛrɛ fana ka jamana lafiya ye mun bɛ d'a ma mun bɛ di jamana yɛrɛ ma walasa a ka dɔn k'a fɔ ko jamana kannabilalen don walasa a ka se ka a ka dɔn k'a fɔ ale yɛrɛ ni jamana wɛrɛw bɛ se k'u kan di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni maa ka ɲɛŋunun bɔ ye k'a sɔrɔ a ma kɛ ni maa ka danbelenbɔ ye an bɛ fɛ k'a dɔn bi bi in na souveraineté mali la a bɛ cogo di ɛɛ abdu anw démocratew ko ko mali ye c'est un pays souverain depuis que anw yɛrɛ bɛ k'an ka kalafili labɛn an yɛrɛ ye an b'a dɔn a musaka bɔ mɔgɔ wɛrɛw b'an dɛmɛ mais u b'an dɛmɛ n'an yɛrɛ ka hakilinaw de ye parce que hali bɛ partenaire minnu n'u bɛna dɛmɛ kɛ mali kɔnɔ u bɛna musakaw d'an ma a bɛ kɛ n'an yɛrɛ ka hakilinaw de ye o b'a yira anw ka souveraineté dɛmɛ ka don a da fɛ n'a ma diya an ka ɲɛmɔgɔw ye an ti don a da fɛ a n'a fɔra an ka jugement kɛ a bɛ niveau jumɛn na bi bi in na ah, c'est critique mais c'est critique dans un sens où an bɛɛ kan k'an ka mea culpa kɛ parce que n'i y'a sɔrɔ an b'a fɔ min ma ko bɛrɛbɛrɛlitɔn o ɲɛmaaw kan ka baara minnu kɛ ka ɲɛsin u ka eh, militanw ma n'olu m'u u ta o sira fɛ mais minnu fana ye militanw ye est ce que olu fana y'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka jamana marabolo mara taacogo ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn wa ɲininkali to min bɛ yen nɔ mais souveraineté in ee n'i y'a lajɛ a bɔ sen ka ca a nayɔrɔ ka ca n'an ko k'an b'a fɔ ko est ce que a respectelen don jamana kɔnɔdenw u ka hakɛ u ka jɔyɔrɔ min b'u bolo u bɛ fanga min di ɲɛmɔgɔw ma est ce que ɲɛmɔgɔw bɛ k'u bila u minɛn kɔnɔ u bɛ k'a tɔgɔtɔ wa mali bɛ régime mali bɛ wagati min na sisan an ko wagati min ma ko mesure d'exception situation d'exception an bɛ situation d'exception na parce que ɲɛmaa minnu b'an kunna bi anw ma kala fili u ye u nana coup d'état dɔ de kosɔn parce que jamana kɔnɔden dɔ de ko ko président de la République min tun bɛ yen nɔ ni kala filil'a ye ɲɛmaa IBK ale de gɛnna ka bɔ yen jɔn y'a gɛn marifatigiw de y'a gɛn marifatigiw y'a gɛn n'u ka marifa de ye an b'a dɔn pepulu kun wulila k'u ma jɛn n'a ka baara taabolow ye nka olu de nana ka n'a baara tɔ konkuruma k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ni marifa ye sa ka président dafa k'a gɛn ka bɔ yen ɔ n'olu y'o kɛ marifa tɛ maa sigi fanga la o demokarasi la o tɛ yen an b'o fɔ fan bɛɛ minnu filɛ fanga la bi anw fɛla ko t'u ka fanga marali ye parce que marifa de y'u nati demokarasi ko kalafili de b'i nati ɔ an b'a fɔ anw ka pepulu ka souveraineté fiyɛ b'a la nin wagati in na majɛ b'a la nin wagati in na a kan ka don hukumu min kɔnɔ a ma don o kɔnɔ nin wagati in na an y'a ye u bɛ ɲɛ parce que an bɛ ɲɛmaa minnu ka mara kɔnɔ u ma na demokarasi ka nacogo la n'u nana nacogo la demokarasi tɛ na cogo min fɛ u nana o de la nka waati dɔ de dir'u ma aa jamana bɛ dingɛ dɔ kɔnɔ n'u nana bi an tɛ se k'a f'u k'a bila u ka taa sini mais a ye labɛn dɔw de sabati a ye wagati dɔ d'u ma u ka labɛn sabati u ka se ka kalafili labɛn ɲɛmaa min bɛ yen n'o bɛ se ka na pepulu yɛrɛ ka souveraineté kɔnɔ n'o bɛ se ka na démocratie yɛrɛ hukumu kɔnɔ a ka se k'o kalafili labɛn o ɲɛmaa ka se ka na sinon an bɛ don min na i n'a fɔ bi anw pepulu an b'an yɛrɛ disi gosi ni min ye k'a fɔ a ɲɛmaa min bɛ yen bi ne ye kala fili a ye ne ka ɲɛmaa sugantilen don a bɛ ka baara kɛ ne ka hukumu kɔnɔ mali t'o wagati la parce que sɔrɔdasiw de b'an kunna u bɛ k'an mara ni mun ye u ka hakilina kɔfɛ hali ne maa min ma jɛn n'a ye marifa de b'u bolo hmm. parce que u nana ni marifa de ye hmm. kuma t'a fɔcogo bila hmm. an m'a f'u ye maa fa an m'a f'u ye maa minɛ mais kuma de don parce que démocratie ka hukumu kɔnɔna la n'e maa min bɛ fanga ɲini i b'i labɛn i bɛ na n'i ka danganiya i bɛ na n'i ka kumakanw ye i bɛ na n'i ka fɛɛrɛw ye merci jamanakɔnɔdenw bɛ taa kala fili i ye ɔ kalafili kɔfɛ n'e ye fanga sɔrɔ sɔrɔ cogoya wɛrɛ la sa ɔ an b'a fɔ o la n ko anw tɛ se ka kuma o la parce que kalafili fana n'a taabolo don an da ser'a ma tɛmɛn'o na u bɛ se ka sigi sigi kɔnɔna la a bɛ se k'a fɔ a an kana kalafili mais jama n'i y'an ta maa kɛmɛ bi kɔnɔntɔn ko k'an b'i fɛ an b'an tɛgɛ kɔrɔta i ye ɔ n'i ye jama ta maa kɛmɛ bi duuru ni kɔ ko ko an jɛnna ni nin ka mara ye o bɛ se ka kɛ i n'a fɔ an ka tɛgɛrɛ fɔ a kun o bɛ se ka kɛ an ka kala fili a ye o bɛ se ka kɛ an ka wuli k'an jɔ k'a fɔ an bɛ karama sina de fɛ an y'o ye jamana caman na walima an k'an tɛgɛ wul'a ye ɔ nka an dun b'a dɔn ninnu nana cogo min na jamana kɔnɔdenw tun bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔ u ka hakilina la n'u nana ka na fanga minɛ nin cogo la u bɛ se k'an dɛmɛ nka an ko ko un an tɛ se k'a fɔ ko an tɛ se ka don da fɛ parce que ni maliyɛnw a bɛ yɔrɔ min na n'an ko ko an b'a fɔ k'an b'an disi da o disi la a bɛ na ni ko wɛrɛ ye ɔ nka an dɛmɛna mali kɛrɛfɛ jamanaw fɛ ani an bɛ jɛkulu minnu na ko aa a y'a to nin wagati nin ka d'u ma u ka kalafili ɲuman labɛn ɔ an b'o wagati de kɔnɔ n'o ye situation d'exception ye n'o ye transition ye a transition kɔnɔ peuple ka souveraineté an b'a fɔ ko majɛ b'a la mais jamana ka yɛrɛmahɔrɔnya bɛ yen jamana ka souveraineté bɛ yen nɔ nin bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ koyi a tɛ komi an y'a bɔ ɲɔgɔn na dɛ mais peuple ta anw démocratie b'o o reconnu min ye k'a fɔ de peuple de kan ka maa sigi a kunna ani min ka d'a ye anw anw ka sɔrɔdasiw t'o hukumu kɔnɔ mais o t'a to ko mali ka yɛrɛmahɔrɔnya bɛ bɔ a bolo o t'a to k'an ka souveraineté bɛ minɛ an na nka a bɛ se k'an sen bɔ jɛkulu dɔw la parce que jɛkulu bɛ jɛkulu la ni président min ma sigi kalafili kɔnɔ jamana tɛ se k'a sen don o la donc ni mali ka participation suspend o jɛkulu la a bɛ suspend nin fo a ka président ka na président min sigira kalafili kɔnɔ donc o bɛ fiɲɛ don an ka souveraineté waleyali la a bɛ se ka kɛ an ka ɲɛmaaw u kan k'u hakili to o yɔrɔw la donc o yɔrɔ de la an bɛ se k'a fɔ baara min don dɔɔni dɔɔni don a bɛna fara ɲɔgɔn kan parce que gɛlɛya dɔ de bɛ yen nɔ pour que an ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ tile kelen ko tɛ
walasa an ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna na o tɛ tile kelen ko ye samori jalo ka kuma don n'i y'a jateminɛ fana an b'a ye k'a fɔ mun ye an ka eh, jamana faamaw ye mun ye jamana eh, ɲɛmaaba ye n'o ye président ye ka taa se député bulon maaw ma ka jigin fo olu fana ni dugumana cɛ i b'a ye k'a fɔ sigiyɔrɔ sigiyɔrɔ sigiyɔrɔw de bɛ yen o fana bɛɛ kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ fɛn dɔw de bɛ yen nɔ jamana denw ani fasojama ni fasojama ale ni marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn minnu kan ka kɛ nka kuma dɔw la ni maa minnu nana ni nacogo la a ka gɛlɛn i ka k'i b'u wele k'u ɲininka k'u ka kuma segin k'i ye baaraw la o bɛɛ lajɛlen bɛ eh, don souveraineté eh, kɔnɔna na sameru jalo an ka baro sela a kuncɛyɔrɔ la donc n'o y'a sɔrɔ dakuruɲɛ fila minnu b'i bolo eh, bakuruba la hali bi an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an bɛ se ka bɔ nin kɔnɔ cogo min na kalo tan ani seegin furancɛla fanga ɲɛmaaw o de dil'u ma walasa u ka se ka baara kɛ o bɛ jɔnni ko fɔ o bɛ président ba ndaw ko fɔ o b'a ka dankan ko fɔ n'o ye kolonɛli asimi goyita ye a bɛ min ye premier ministre mutari wani ko fɔ a bɛ min ye depitebulon nɔ na jɛkulu minnu sigilen bɛ ni o ye cnt a b'olu fana ko fɔ kalo tan ani seegin na an ye kalo kɔnɔntɔn jɔsi ka ban a tɔ tora kɔnɔntɔn ye dakuruɲɛ fila o ko kan Abdou i ka nin nin hakilina in an bɛ i yɛrɛ fo démocratie cent un mɔgɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo an b'a ɲini maa o maa bɛ yen n'u bɛ k'an lajɛ nin wagati in na u k'an ka nin video ninnu u k'a partager u k'a partager eh, an b'a ɲini u fɛ n'u bɛ fɛ ka dɔ fara an ka fɔlen ninnu kan i y'a fɔ kuma daminɛ la an tɛ yan k'an ye karamɔgɔ ye an kɔni bɛ yan dɔnniyanin min fitinin b'an bolo k'o tila ni maa tɔw cɛ an bɛ ala fo ala ye sira dɔ nɔgɔya n'o ye réseaux sociaux ye n'o ye facebook ye maa min bɛ faransi min bɛ états unis i bɛ se k'i to yen k'an ka nin kumakan in sɔrɔ n'a ka di i ye ka se ka hakilina dɔ fara an ta in kan a bɛ se ka kɛ i y'a fɔ nanzarakan na o i y'a kɛ bamanankan na o an ka nin kɛnɛ in dayɛlɛlen don u ye i bɛ se k'an wele an ka nɛgɛjuru sira la n'o ye 76 68 24 07 76 68 24 07 bi wɔɔrɔ ni wolonwula bi wɔɔrɔ ni wolonwula ee bi wɔɔrɔ ni seegin ɛɛ mugan naani fu ani wolonwula donc n'i y'an wele nin nɛgɛjuru sira nin na i b'an sɔrɔ ee bi wolonwula ni wɔɔrɔ n b'a fɔ bi wolonwula ni wɔɔrɔ bi wɔɔrɔ ni seegin mugan naani fu ani wolonwula donc n'i y'an wele nin sira nin na i b'an sɔrɔ i bɛ fɛ ka ee, hakilina di kɛ i bɛ fɛ ka contribution kɛ i bɛ fɛ an ka t'i ɲininka an bɛ ka kuma nin fɛn minnu kan n'o ye démocratie ye i bɛ fɛ ka farangali kɛ an bɛ principe de kɔnɔ an ma da don baro yɛrɛ bɛɛ la fɔlɔ démocratie n'i y'a lajɛ sigisen sigisenw de b'a la an b'a fɔ minnu ma ko principe démocratie yɛrɛ tɛ taa fɛn minnu kɔ minnu bɛ n'olu kan ka bonya an mana taa yɔrɔ o yɔrɔ an man ka ɲinɛ olu kɔ an bɛ ka baro sigi olu de kan an ye baro daminɛ fɔlɔ an ye démocratie ta façon globale an y'an da don o la kɔfɛ an nana principe fɔlɔ ta n'o ye vote ye an bɛ principe min na bi o de ye souveraineté du peuple ye donc an bɛ k'an da don o la ni ala ye alamisa nata jira an na an bɛ principe wɛrɛ ta nka mɔgɔw k'an suit an ka page facebook kan u k'an suit an ka compte twitter kan u k'an suit instagram kan u k'an suit youtube kan an bɛ nin video ninnu bɛɛ partager u k'a ye an dayɛlɛlen don kunnafoniw an dayɛlɛlen don kiritiki an dayɛlɛlen don hakilina bilasira ye an bɛ dɔɔni de dɔn an t'a fɛ donc eh, ka bɔ kuma la i da sera yɔrɔ min ma n'o ye transition ye an ka transition ɲɛmɔgɔ minnu b'an kunna an b'a dɔn gouvernement tɛ mali la bientôt une semaine a bɛna dɔgɔkun kelen sɔrɔ a quand même premier ministre ale reconduira ne Muktar Wani yamaruya b'a bolo consultation président kɔfɛ a bɛ gouvernement kura sigi kunnafoniw bɛ ka minnu yira an na n'a ma sɔrɔ bi a bɛ sɔrɔ sini a mɛnenba ye lundi ye ɔ an bɛ dugawu kɛ défi dɔ de bɛ yen Abdou défi min ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ transition in bolo ka kalafili ɲuman labɛn kalafili min n'a tɛ conteste parce que an bɔra dingɛ min kɔnɔ président de la république IBK ale ka kalafili labɛn cogo jugu de don an b'o dingɛ de kɔnɔ hali o dingɛ de y'a to ni nin sɔrɔdasiw nana ka n'u sigi an kunna ni kalafili labɛn cogo tun ɲɛna 2020 depitew ka sigi jɛlenya kan cour constitutionnelle tun bɛ jɔ a jɔyɔrɔ la an filɛ dingɛ min kɔnɔ an m'a fɔ k'an tun tɛ bin a kɔnɔ mais an n'a tun bɛ janya o kalafili labɛn cogo jugu ale b'o dingɛ de kɔnɔ pour que an ka se ka bɔ o dingɛ kɔnɔ sɔrɔdasi ninnu an kan ka fɛn kelen de ɲini u fɛ kalafili labɛn ka ɲa pepulu ka souveraineté ka rekoni kalafili de fɛ souveraineté in de ma rekoni 2020 kalafili la parce que dɔw ko olu votera mɔgɔ min o mɔgɔw ma ta i y'a ye souveraineté kelen minɛna pepulu ka hakɛ kelen de minɛna la donc démocratie la o ye filiba de o ye majɛba de donc an b'o de ɲini u fɛ u kana ɲinɛ objectif objectif tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ka kalafili ɲuman labɛn président de la république ka na président de la république min bɛ na o de bɛ na baara tɔw sigi sen kan ka baara tɔw yakubaya donc an b'a dɔn gɛlɛyaw bɛ yen parce que minnu bɛ yen n'u bɔra sɔrɔdasiya minɛn kɔnɔ ka n'u sigi bureau climatisé kɔnɔ kuma t'a fɔcogo bila ɔ an b'a dɔn olu ka baara taabolo ani politikimɔgɔw ka baara taabolo hakilinaw ka ɲɔgɔn sɔrɔ a ma nɔgɔn institution min bi n'an ko a ma ko conseil national de la transition CNT an b'a dɔn majɛ caman b'u ka baara la démocratie yɛrɛ sinsinnanba dɔ ye parce que an ka pouvoir bɛ tila sira sira dama dɔ ye pouvoir législatif bɛ yen judiciaire bɛ yen exécutif bɛ yen ninnu bɛɛ bɛ baara kɛ ka sɔrɔ dɔ ma bɔ dɔ kalama n'an k'o ma séparation de pouvoir mais a kana kɛ de i n'a fɔ dɔ b'i gulo dɔ dɔ nɔgɔ olu la dɔ ka fanga sera ka ɲɛsin f'a ka i tulo dɔ ta f'a ka dɔ ta lamɛn ɔ o ye ka fanga bɛɛ kalifa maa kelen na anw ka hakilina t'o ye demokarasi ka hakilina t'o ye demokarasi ka hakilina ye jamana kɔnɔdenw ka hakɛ ka ta o bɛ ta sira o sira fɛ o ka don ba la nka minnu filɛ an kunna bi n'o ye cnt ye an tɛ se ka souveraineté ko kuma yɛrɛ f'u la parce que an ma kala fili u ye bi an ma kala fili u ye sini u sugantira de ka biki ta k'i sigi n bɛ x dɔn n bɛ x tɔgɔ sɛbɛn n bɛ y dɔn n bɛ y tɔgɔ sɛbɛn donc souveraineté kuma t'o la nka an ka kuma kɔnɔ n da sera a ma k'a fɔ an bɛ situation d'exception de la an bɛ transition de kɔnɔ ɔ dugumala la fɛn fililen bɛɛ tɛ tɔmɔ n'a binna bɛlɛ la ɔ o y'a la ko gɛlɛn an k'an jija min bɛ ɲa an ka taa n'o ye o taabolo sira kan fili min b'a la majɛ minnu b'a la don nataw la ɲɛmaa minnu bɛ na olu bɛ se k'o labɛn sinon kalo kalo tan ni seegin kalo kɔnɔntɔn banna tɔ kalo kɔnɔntɔn mhm. simaya bolo mhm. o ye tile fila ko de mhm. nka f'u ka baara de daminɛ baara ka daminɛ baara ka taa baara taabolo ɲuman kan jamanakɔnɔdenw ka hakɛ ka se ka segin u ma an bɛ kuma peuple ka souveraineté min na o ka reconnu baara in yɛrɛ gɛlɛya yɔrɔw de y'a to n bɛ bɔ kuma la yɔrɔ min na k'a yir'u la hali bi u k'an ka nin video ninnu partager an bɛ kunnafoni di hukumu kɔnɔna la mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ an bɛ ka hakilina jigin de kɛ an bɛ ka fɛn fɛn fɔ u bɛ nin bɛɛ kalama nin ye démocratie cent un ka hakilina ye nin y'an ka contribution ye an bɛna kuma démocratie kan baro in tɛna sigi anw dɔrɔn fɛ don nataw la an bɛna se maaw ma an ka sariya dɔnbagaw an ka maaw bɛ minnu hakili juru carinen don n'an ko experts don démocratie yɛrɛ ɲɛfɔli la an bɛ n'u bɛna baroda sigi u fana ka se ka ɲɛfɔli k'an ye faamuyali ye min ye bi an ka bi thème tun bɛ principe min kan o de ye eh, souveraineté du peuple ye don nataw la an bɛna principe wɛrɛ ta k'o walawala mɔgɔw ye o de tun ye n ka dakuruya laban ye o de tun ye sameru jalo ka dakuruya laban ye an ka bi bɛɛ walawalali kɛnɛ kan an bɛ aw fo aw ka ɲiningali la an ka jasɔrɔlen kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ bi ye juma ye n'o ye mɛ kalo tile mugan ani kelen san 2021 ne yɛrɛ fana kun nisɔn ka di kosɛbɛ ka ɲininkali ninnu ta ka ɲɛsin sameru jalo ma an bɛ dɛmɛ baara in na kosɛbɛ mamadu bɛrɛte fɛ walasa a ja saniman minnu bɛ sɔrɔ aw ka se ka olu ye bi wulikajɔ kɛla min ye alu badara dunbiya fɛ walasa ka an dɛmɛ an bɛ yɔrɔ min na o ko koɲɛ ka se ka ɲɛnabɔ ne yɛrɛ aw balimakɛ n'aw denkɛ abu ture an bɛ k'an bɛn da aw ye a k'an bɛn sigida wɛrɛ sani o cɛ an ka hakili to an yɛrɛ la don o don adama ɲɛnama ye an ka hakili to ɲɔgɔn na diɲɛ don ka ca a k'an bɛn bye bye